ndị igbo ekene m unu asị m nke onye chi ya zelụ mụwa bụ nwa ada igbo ana igbo ji eme ọnụ ada igbo global si ka m bịa kene ụmụ igbo niile nke onye chi ya zelụ ya dịlị anyị niile mma na eke na nkwọ n'orie na afọ asị m egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena nku folie anyị anọrọ na sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ m kụtuo ya egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena nku ahụ gbajisie ya ọ ga-adịlị onye elu mma dịlị onye anị mma ndị igbo be anyị bilikwanụ bilikwanụ ya dịlị anyị niile mma tata bụ ụbọchị ọma ka m sị ka m bịa tụnyere ụmụnne m obere alo na ife na-eme unu nụrụ maka nwatakịrị a bụ ife lapụtara ezeanị nke na-eji ndụ ụmụ mmadụ elekwa ọgwụ o ji enweta akụ na ụba nke ndụ ya ji ma nwaanyị dị ime wee na-elekwa ọgwụ ya o nwere ife m chọrọ ikwu gbasara ya bụ ife ọ kachasị na nwatakịrị anwa bụ ife lapụtara ya bụ nwata nwoke bụ ezeanị na ezeagụ local government ụmụmba precisely ọ ife m na-ekwu mgbe gara aga ka anyị na-akụziri ụmụ anyị ụmụ ife dị agha mana ekwuchaa ya ọ dịka mmiri a na-agba n'okwute ọ gbapụkwa ọ banye na ntị nke a o si na nke a pụọ onye ọbụla dị happy ka esi na-ekwu maka ya bụ nwatakịrị bụ onye ọ bụ ya bụ ife lapụtalụ nwata nwoke a ji ndụ ụmụ mmadụ elekwa ọgwụ ya bụ ezeanị nwere ife unu ghọta na ya bụ story nwatakịrị nwaanyị a na nne ya na nna ya na-azụ ya na-akụzili ya n'usoro nke fa ji eje n'ụwa ụzọ ekpele ụzọ ekpele n'usoro ekpele mgbe gara aga ka m na-agwa ndị nke m bụ ndị igbo be anyị ka anyị na-akụziri nụ ụmụ anyị ife dị mkpa maka na o nwere mgbe o ga-elu sọ fa ga-anọzi onwe fa fa ama afụ nne fa fa ama afụ nna fa fa ama afụkwa ikwu na ibe na ndị enyi na ọ sọ fa ga-anọ ọ ife ị kụzilu fa ka fa ga-eji wee na-eje nwa ka m na-ege ife onyonyo e mere na ya ọ sị na na ọ nọ ka fa nọ na-ekwu na ebutego ngwa afịa na ebutego ngwa afịa wee nọrọ n'ime onwe ya wee sị so ọ ya nwa bụ ife bụ ngwa afịa ebute ọ sị chineke nna ekwekwana ka ya bụ ife mee azụnyelụ nwa na ekpele mana m na-agwa ndị nke m bụ ndị igbo na-akụziri ụmụ unu ka esi ebi ndụ ife dịcha mkpa na ndụ mana a na-ekwu ya ọ na-adị ka a ga-asị na ekwuchaa ya ọ dịba ọ dịka okwu a na-ekwu abụrọ okwu dị mkpa maka na ife ike emebe mgbe ife ike mere e lota ife ekwesịrị ime mana a na-akwadokwu ya akwado ọ ife ị kụziri nwatakịrị ka ọ ga-eji too ya bụ nwa sị ọ nọ n'ime ọ nọlụ n'ebe a na-ekpe ekpere na-akpọ chi ya gị bụ onye nne gị bụ onye nna na-anụ onu m ị na-akụzikwalụ nwa gị ka esi akpọku chi ị makwa na enwere ife a kpọ chi ka ọ na gị na ụmụ ị bi n'ụwa mụọ nwa ị na-aga ị mara na o nwe ife a na-azị otu i si eme ka nwa gị mụta ife ka ọ na-aga ụnọ akwụkwọ ka ọ na-amụta ife n'ụnọ akwụkwọ ị na-akụzikwalụ ya ka ọ mara ife bụ ekpele mgbe ọ ga-abụ ị nọrọzi nne na nna anọrọ na ọ sọsọ ya nwa nọ ka ọ bụrụ ntọana ị tụnyere ya ka ọ ga-eji wee nwee ike wee nweta mmeri na ọnwụnwa n'ife ọdachi dakwasịrị ya ya bụ nwa sị na ọ nọ na-ekpe ekpere sị chukwu ekwekwana ka ya bụ ife mee ya bụ ife metụta m n'obi m sị hei kudos to nne na nna mụrụ nwa ọ nọdụ ebe a na-ekpe ekpere na-ekpe ekpere na-ayọ chi ya ekwekwana ị makwa na chi na-anụ ife ọ ife ị kụzielu nwatakịrị ka ọ ga-eji na-eje na ndụ ka ọ ga-eji ya na-eje n'ụwa ọ nọ na-ekpe na-ayọ chi nne na nna ya kụziri ya chi ya nne na nna ya mere ya initiate chi ya nne na nna ya dolu ya n'iyi a na-edo mmadụ n'iyi a na-eme mmadụ initiate na chi gị kedu ka ị si edo ụmụ gị n'iyi na chi ị na-efe mmụọ ị na-ekpelụ ka ọ ihe chi wetara i were ya na-aga ụbọsị chi fotere ife ọ pụtara e were ya na-aga ị ma na o nwere ụfọdụ ndị ya bụ ndị ogbu mmadụ kpọọlụ wee luo taa amazị ebe fa nọ o nwere ndị ọ kpọrọ afa na ọ fụrụ ọma onwere ihe ma ndị ahụ ọ kpọrọ afa anụ m ebe ọ sị na ọ bụ akpọ John onwere ihe ma na ndị ahụ ọ kpọrọ afa ha dịsikwa ndụ wee nata mana ya nwa bụ nwata nwata nwatakịrị nwaanyị dị ndụ wee bata maka na ọ kpọkuru chi ya ọ kpọkuru chi ya chi ya wee zi ya ndị Igbo enwelu chi na-akụzirinụ ụmụ unu ka esi ekpe ekpere ka esi akpọku chi maka na mbọsị ife ọdachi ga-ada gị nwa bụ mama gị nwa bụ papa anọrọ nwatakịrị akpọkuo chi a na-akpọku chi chi agbata ọgụ nwatakịrị kpọkuru chi ya chi ya agbata chi ya nne ya na nna ya kụzieri ya ka esi ekpelụ ndị nke anyị ndị nke ndị nke ụfọdụ ndị nke anyị onwerọ ndị na-etinye uchu n'ịkụziri ụmụazị ka esi akpọku chi maka mgbe ife ike ga-ada ọgwụkwa nke m ji bịa na-akụzirinụ ụmụ unu ka esi akpọku chi ọ bụrọ sọnsọ aga ụnọ akwụkwọ anata nwa m amaka nwa m ma asụ oyibo nwa m ma enyi akwa ọ bụcharọkwa ya dị mkpa kụzielu nwa gị ka esi akpọku chi ka ị na-achọ ka ọ mụta ife n'ụnọ akwụkwọ ya malụkwa ka esi akpọku chi ama akụzikwala ya n'ụnọ akwụkwọ ka esi akpọku chi ọ gị bụ mama ọ gị bụ papa ga-akụziri ya na a na-akpọ chi mgbe ife ike ga-adị ga-ada ife ọdachi ga-ada ọ chi gị ị kụziri ya ga-agbakwute ya ọgwụkwa ka ọ dị m n'ọnụ onye nụrụ onu a tinye ya n'ọlụ nyelụ m aka gbasaa ya ọ ga-adịkwala ụmụ Igbo be anyị na mma nke onye chi ya zere ka ọ dị